inaponyedwa mu mzinda wa Moscow mdziko la Russia. Palibe amene waphedwa kapena kuvulala pa chiwembu chimenechi. Asilikali a dzikolo anagwiritsa ntchito anti-missile system pothana ndi mabomba amenewa. Russia ikuganizira ukraine komabe zelenski wakana ponena kuti sakudziwapo kanthu nayenso mkulu wa asilikali ku america general mark milley walankhulapo pa nkhani imeneyi iyeyu ndi chairman of us joint of staff komanso ali ndi udindo wakulu kwambiri ku pentagon general mark milley wauza atolankhani kunena kuti ukraine must forget ayiwale zonena kuti angatengenso malo amene analandidwa general ameneyu mark milley amangofuna kuwaunikira ukraine kunena kuti ngakhale akuthandizidwa ndi america ngakhale akuthandizidwa ndi nato komabe adziwe kuti sangakwanise kugonjetsa russia iyeyu watsimikizira ukraine kunena kuti olo ataponya mizinga ku moscow olo ataponya mizinga kwina kulikonse mdziko limeneli la russia koma azindikire kunena kuti malo amene alandidwa sizingathekenso kuti awalande tikunena pano russia yatumiza asilikali zikwizikwi amene apita ku ukraine kukayang'anira malo amenewa tikumbutsane pano kunena kuti vladimir putin walanda malo more than 150,000 square kilometers tiyerekeze kukula kwa malawi ngati dziko ndi 118,000 square kilometer tikaphatikiza kumpoto pakati kumwera ngakhalenso kummawa ndi 118,000 square kilometers kukula kwa malawi Izitu zikutanthauza kuti Russia yalanda malo ku Ukraine okula kuposa dziko la Malawi. Ambiri tikumangomva kuti ayi kuli nkhondo Russia yalanda chakuti, Russia yalanda dera lakuti, tikumaona ngati dera laling'ono. Russia yalanda eastern part komanso southern part of Ukraine. Malo amenewa mukawerengera akukula 150,000 square kilometer. Ukraine ndi dziko lalikulu kwambiri. izitu zikutanthauza kuti russia yalanda dziko kuposa malawi general mark milley mmodzi wa akuluakulu asilikali ku america watsimikizira ukraine kunena kuti ndipovuta kwambiri kuti akatengenso malo amenewa chiwembu cha ku moscow chachitika patangotha masiku awiri russia itaphulitsa mabomba ku ukraine military headquarters mu mzinda wa kiev kumeneko ndi kumene kumafikira zida za nkhondo za bungwe la nato katundu yense amene amasungidwa kumaloko kuphatikizanso ndege 5 akasinja mabomba 10000 ngakhalenso ma drone zaphwasulidwa ndiye pofuna kubwezera chipongwe chimenechi ukraine inatumiza mizinga 8 mu mzinda wa moscow komabe asilikali a russia anakwanisa kuthana ndi mizinga yonseyo Apapa tikunena kuti Ukraine ndi imene inatumiza mizingayo chifukwa choti inachokera m'dziko lawo. Komabe sizikudziwika bwinobwino kuti amene anatumiza ndi ndani. Akuluakulu a Russia akutiuza kuti ndi Ukraine. Ena akutiuza kuti ndi Denis Kapustin ndi gulu lake. Komanso anthu ena akuganizira gulu la Wagner. pamodzi ndi mtsogoleri wawo prigozhin ambiri mukhoza kumadabwa kuti kodi ena akuganizira bwanji wagner group chifukwa gulu limeneli ndi gulu la nkhondo limene lakhala likuthandiza putin pa nkhondo ya ku ukraine ndi chifukwa chani iwo akuganiziridwa kunena kuti anaponya mizinga mu mzinda wa moscow m'masiku apitawa mtsogoleri wa gulu la wagner

tinamuona atalemba status pa twitter kumanena kuti asilikali a russia akumuchitira nsanje anapitiriza kunena kuti ubale wake ndi minister of defense sunali bwino amene amayankhula zimenezi ndi prigozhin amene ali mkulu wa gulu la wagner group iyeyu amauza anthu pa twitter kunena kuti asilikali a dziko la russia akumamchitira nsanje komanso minister of defense pamodzi ndi mkulu wa asilikali ankhondo sakuchezerana bwino ndi iyeyu akuti akapempha zida za nkhondo sakumapasidwa mu nthawi yake tsiku lina mkulu ameneyi prigozhin anachenjeza akuluakulu a dziko limeneli la russia kunena kuti akachita chibwana ndi nkhondo ya ku ukraine komanso akalekerera kunena kuti asilikali azingofa mwa chibwana ndiye kuti anthu a dzikolo adzadzuka ndi kuukira boma pa chingerezi chomveka bwino iye ananena kuti kudzakhala revolution prigozhin anali odabwa kwambiri kuona ana amphawi akutumizidwa ku nkhondo pamene ana a makhumutcha komanso anthu andale akungodyerera mdziko la russia potengera ndi mawu amene anayankhula mkulu wa wagner akuti asilikali ambiri amene apita ku ukraine kukamenya nkhondo ndi ana a anthu osauka pamene asilikali ana a mabwana komanso ana a anthu andale ana ama big man kumeneko ku russia sakupita kunkhondo kumeneko akungodyerera komanso kumwerera ku russia konko ndiye iye akunena kuti sizoona kuti asilikali azingofa mwachibwana kumene kuja ku ukraine zimene zidzachititsa kuti tsiku lina anthu aku russia adzuke ndi kukwiya komanso kulanda boma la vladimir putin mawu ngati amenewa sanasangalatse akuluakulu a boma posakhalitsa anapereka bani kwa mr prigozhin pomuwuza kuti alekeretu kulankhula mawu amene akhoza kubweretsa chisokonezo mdziko patangotha masiku ochepa zitachitika zimenezi wagner group inalengeza zofuna kupanga withdraw ku bakhmut city inu mukudziwa kuti wagner ndi imene imatsogolera nkhondo ku bakhmut ndiye atadzudzulidwa ndi akuluakulu aboma amenewa kunena kuti iwe zimene ukulankhulazi ukhoza kusokoneza dziko usiyiretu kuyankhula chilichonse m'mawailesi ngakhalenso kulemba pa twitter patangotha masiku ochepa iyeyu analengeza kuti akupanga withdraw ku bakhmut city tikunena pano zigawenga za wagner zayamba kale kuchoka ndipo akupereka malo onse amene analanda m'manja mwa russian army akatero asilikali amenewa abwerera ku russia kapena ndinene kuti zigawenga zimenezi za wagner zibwerera ku russia ndiye pali mkulu wina wa asilikali ku russia kumeneko komanda igor girkin wachenjeza kunena kuti asilikali a russia akhale tcheru chifukwa gulu limeneli layamba kugwirizana ndi maiko akunja ndi cholinga chofuna kulanda boma la putin mmene ndakuuzirani kale kuti msilikali ameneyu amene akuchenjeza kunena kuti wagner ifuna kulanda dziko komanda igor girkin ndi munthu wachikulire ndithu wachenjeza ndithu achina putin amenewa kunena kuti zimene akulankhula prigozhin sizachibwana and akuluakulu ayenera kuzitengera serious panopa ubale wa wagner group ndi asirikali a russia siuli bwino ngakhale prigozhin ali pa ubale wabwino kwambiri ndi putin zikuoneka kuti ubale umenewu wayamba kuzilala potengera ndi mawu amene mkulu ameneyu wakhala akulankhula president putin amakonda kwambiri asirikali a russia and wagner ikamayankhula chilichonse choipitsa army putin samasangalala nazo mwachidule ndikuwuzeni kuti bungwe la nato likuyesetsa kugula anthu ena ake aku russia ndi cholinga choti alande boma chifukwa nkhondo imeneyi si ya ukraine koma russia against nato maiko oposa 30 a ndalama zawo last week taona russia itatumiza chisomba chachikulu kwambiri ku norway kuti chikachite ukazitape somba imeneyi imatchedwa kuti beluga whale sindikudziwa kuti pachichewa ndingachitchule kuti chani koma imeneyi pachichewa tikhoza kungonena kuti chisomba chachikulu kwambiri cha ku ulaya asilikali a russia anatumiza somba imeneyi ku nyanja ya norway kuti ikachite spy inu mukudziwa kuti norway ili nawo mu nato umenewu ndi memba wa bungwe la nato nde russia inatumiza chisomba chimenechi kuti chika- chikachite uz- ukazitape kukaona kuti kumene kukuchitika chani dziwani kuti maiko amenewa amatumizirana nyama zosiyanasiyana america itha kutumiza nyama ku china somba yaikulu ya shark kaya ndi shark kaya ndi chani nayonso china ikhoza kutumiza chisomba kumene kuja ku america kuti chikafufuze zina ndi zina tinamvapo za mabaluni ndi mmenenso amachitira ndithu amenewa a russia 1914 pamene kunkachitika world war 1 germany inkagwiritsa ntchito mbalame akafuna kuponya bomba kwa adani awo mu 1960 america inkagwiritsa ntchito madolphin pofuna kuchita ukazitape sindikudziwa kuti madolphin tingatchule kuti chani pa chichewa koma chimenechinso tikhoza kungonena kuti chisomba chachikulu kwambiri chopezeka ku ulaya ndiye kuyambira 1960 asilikali aku america akhala akugwiritsa ntchito ma dolphins pochita spy not only dolphins amagwiritsanso ntchito sea lions whales ngakhalenso ma seals pofuna kuchita chiwembu nene kuti mmadzi a sitima tiyerekeze kuti ikuyenda pa nyanja iwo aja amatumiza dolphin ija kukachita chiwembu kumene kuja nyama zimenezi kapena nene kuti nsomba zimenezi amazipanga train monga muja amachitira ndi ma police dog akatero amazichita deploy mnyanja zosiyanasiyana kumene zimakagwira ntchito tikunena pano america ili ndi ma dolphin 75 komanso ma sea lion 30 nyama zimene zilinso kuti zachibwana yayi ndi chimodzimodzi kunoku tili ndi agalu ambirimbiri koma apolisi ali ndi agalu awo special amene amawatuma kukagwira ntchito chimodzimodzinso america ili ndi ma dolphin 75 komanso ma sea lion 30 special amenewa amene amawatuma tiyerekeze aona sitima yachilendo ikuyenda pa nyanja amawatuma amenewa kuti aka- akaike bomba akaiononge sitima imeneyo kuti isayendenso amaona munthu wina wake wachilendo akusambira pansi pa madzi amachituma chisomba chimenechi chimene chimapita ndikumumiza pansi munthu uja ndikumira amathanso kupha anthu osiyanasiyana amene akuoneka suspicious pa nyanja imeneyi zina mwa nsomba zimenezi zinatumizidwapo ku vietnam nthawi inayake kunali nkhondo pakati pa america ndi vietnam anatumizako nsomba zimenezi zimene zimachita ukazitape kuthana ndi mavieti ku iraki anatumizakonso nsomba imeneyi komanso ku persian gulf nyanja imeneyo ya persian gulf imapezeka pakatikati pa uae saudi arabia komanso iran ntchito ya nsomba zimenezi komanso nyama zimenezi akazitumiza pa nyanjayo is to guard the ships from enemies masitima a america amati akamadusa pa nyanja zimenezi nsomba zimenezi zimakhala pafupi kulondera kuona chilichonse chimene chikuchitika pa nyanja imeneyi around tiyerekeze sitima ya america ili pa nyanja ya persian gulf nde iran yatumiza anyamata osambira kuti akatchere limpet mine nyama zimenezi zimaona thereafter zimathana nawo anthu amenewo powamiza pansi pa nyanja mu 1965 russia nayonso inayamba kuphunzitsa nyama zimenezi ku dera la crimea tikunena pano ali nazo zochuluka ndithu zimene amazituma kumakachita ukazitape maiko osiyanasiyana nsomba ina ndi imeneyi imene inapita ku norway sabata yatha pa nyanja ya black sea nyanja imeneyi imapezeka pakatikati pa turkey russia komanso ukraine pa nyanja imeneyi ya black sea pamapezeka nyama ndi nsomba zovala mipeni komanso mfuti za pistol mitu yawo anthu amatha kungoona nsomba ina yake yangotulukira koma ili ndi mfuti mutu ayivazika mfuti ya pistol komanso nthawi zina ayivazika mpeni Ambiri amakhulupirira kuti nsomba zimenezi zimagwira ntchito ndi Russian Army ngati azilonda oyang'anira pa nyanjayo. Anaziphunzitsa kunena kuti zikaona china chake chodabwitsa zizombera komanso kubaya mpeni.